Don ko ola sa sɛ nin ku filanin in na ɲɛ bɛ fɛn damadɔ na o yɛrɛ cɛ min na ke aa n y'a dɔn kɔmi misasi ko mini kasɔn la ko mini kasɔn ko siri pffa don ko misasi bɛ ka se dɔndɔɔni o ye mun ye u ye deba dɔ daminɛ sisan o yɛrɛ cɛ min na ka minisiriri don don lasri a taara masi la u y'a wele sur le plateau hier euh, ka interviewer min bɛ sen na voilà donc nin n'a ɲɔgɔnnaw de don k'a fɔ vraiment an ka kan ka to ni nin lancée in de ye an ka kan ka to nin lancée in de kan pour que bɛn euh, faamuyali bɛ se ka na jamana kɔnɔ davantage euh, a ka ɲi min da a ka kan ka ye yɔrɔ min na bɛɛ bɛ yɔrɔ min sɔrɔ k'a lajɛ fu ɛɛ o ye ORTM de ye olu de saralen don a kama olu de ka baara don olu de ka kan ka jamana labɔ ni kunnafoni ninnu kalama donc n y'a ye a diyara n ye a diyara n ye donc nin kan ka kɛ ko ye kɔmi nin ka kɛ ko daminɛnen ye sa nin ka to ORTM ka taabolo fɛ dayimu kayimu donc ni Abdramane Sylla ta kɛra nin semaine jɔn bɛna na kɛ semaine prochaine ye donc ministre bi saba ni naani wa bi saba ni wɔɔrɔ de bɛ yen donc nin ministre kelen o kelen nin ka kan ka wele ka na ka na u sigi ORTM kan ka na ɲɛfɔ an ye u ka baara ye min ye u sigikun ye min ye u bɛna mun kɛ mun bɛ sen na u bɛ fɛ ka mun kɛ tagalen ɲɛ fɛ donc nin ye baara dɔw de taama taabolo ye ORTM bɛ se ka hali ni a tacogo t'u kɔnɔ au moins u bɛ se ka ŋaniya ta ka tacogo dɔ ɲini u yɛrɛ la parce que i sigira baara de kunna i sigira jamana ka ko de kunna a ka kan i ka na min b'i kan n'i kun cɛ i k'a fɔ an ye an tɛ min dɔn i k'o lase an ma wa an fana bɛ fɛ ka min fana dɔn an bɛ se ka question poser i kun ayiwa jamana a bɛ a jɔli a bɛ daminɛ yɔrɔ dɔ de la donc n ko n bɛ bɔ bi au moins ka ORTM ka chapeau tirer u ye nin ko in na u ye nin programme min daminɛ ɛɛ filanan ɛɛ baara a daminɛna de mais caman bɛ ka na u ka bɔ ORTM a ye bɔ a ka a ka taa vers le peuple a ka taa a ka taa ɲininkali kɛ sigidaw la kubedaw la ekɔlisow la dɔgɔtɔrɔsow la degun jumɛn b'u kan mun de bɛ sen na population u bɛ se ka mun de fɔ pour que an bɛ se ka hakili to a la ou bien minisiri min b'a suit a la télé a b'a dɔn k'a fɔ a nin jama sigilen don ka n kɔnɔ nin baara nin sira in fɛ donc minisiri bɛ se k'a ka précaution ta ka hakili n'i y'a sɔrɔ minisiri hakili bɔra o bɛ se ka kɛ pression ye minisiri kan k'a fɔ a jamana sigilen jamana nin fanfɛ mɔgɔw sigilen hakili bɛ ne ma nin ko in na a bɛ se ka kɛ sababu ye k'o pousser ten k'o bila k'a talon k'a bila sira fɛ a ɲin'a ma donc euh, kow bɛɛ kow dondonnen don ɲɔgɔn kɔnɔ mais actuellement mali fɛn bɛɛ de détachelen don ka bɔ ɲɔgɔn na a kɛlen bɛ pièce détachée ministère in si tɛ communiquer ministère in si tɛ ɲɔgɔn kalama ministère in si tɛ se ka décision ta u yɛrɛ ye eh, a bɛɛ bilalen don bien vrai président de ka agenda de bɛ suit effectivement mais président ka agenda bɛ suit n'a y'a sɔrɔ n'i ye baarakɛla ye ni e bɛ bila position na position min e tɛ se ka baara lawaleya je pense que n'i tɛ tɔgɔtiɲɛ fɛ n'i tɛ lebu fɛ n'i tɛ lajaba fɛ n'e bɛ ka hɔrɔnya de ɲini n'e bɛ jamana ka taaɲɛ de ɲini a ka ca ala fɛ i b'i ban poste la siyɛn kelen o ka fisa i ka n'i sigi k'a fɔ k'i bɛna jamana ka wari k'o buruja k'o buruja k'o don i musow i denw ni i yɛrɛ ni muso filanan ni sabanan kow la bon ORTM i bɛ taa ministère in kelen o kelen i ka to kana fama a yɔrɔ nin si ma i b'u wele ka na cogo min na i bɛ wuli ka s'u ma ten service public de don u ka kan a ka kan a ka wuli a ka se u ma a ka kan a ka jamana ka eh, jamana eh, degun min bɛ jamanadenw kan a ka kan a ka wuli ka se u ma k'u ɲininka u dalakanw na a ka kan a ka munumunu c'est-à-dire mali in kɔnɔ mali in kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ y'aw diya a ka se ka se yen komi kɔrɔnfɛla pour le moment da tɛ se ka maga o kuma la mais a kɛra cogo o cogo journaliste un vrai journaliste halisa an bɛ ka an ka information ta RFIw ni france 24 n'a kirikiraw de la Bon Dieu mais aw bɛ Mali in kɔnɔ yen aw yɛrɛ sigilen don ORTM falen don journaliste la dep journalisiya ye risque de ye journalisiya ye compétence de ye c'est à dire volonté ko de don ka jamana la ka jamana la informer ka jamana la informer au lieu que ka information faux di mɔgɔw ma ou bien ka euh, euh, fɛn kirikaraw organiser de gauche à droite taa fan ni nafan foyi t'a la donc euh, n bɛ chapeau tirer ORTM ye nin kelennin in na fɔlɔ parce que nin ye baara daminɛnen de ye c'est le début du commencement baara ma daminɛ halisa fɔlɔ mais a ka kan ka daminɛ yɔrɔ dɔ la donc u ka mɛriw wele u ka depitew wele u ka minisiriw wele min bɛ sen na u bɛ fɛ ka mun kɛ mun kɛ b'u kɔnɔ mun kun mun kun ɲɛsinnen bɛ jamana ma a bɛ eh, mɔgɔ a bɛ eh, mɔgɔ la eh, hakili lalafiya kosɛbɛ surtout population la diaspora anw bɛ Mali in suit ORTM an b'a suit très près émission ɲɛnama min bɛ bɔ a la a ka dɔgɔ dɛ a ka dɔgɔ dɛ donc a kana kɛ an ka critique min filɛ critique in kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an tɛ ORTM fɛ k'an tɛ Mali fɛ an b'u ka taaɲɛ de fɛ a bɛ ɲɛ cogo min na an anw bɛ jamana wɛrɛ minnu kan olu taw bɛ cogoya min na n'a ɲɛnen b'u bolo an bɛ fɛ k'o kelen o de ta k'a lase an ka faso ma u bɛ se ka bilasira ni sira minnu ye baara bɛ se ka kɛ sira minnu kan k'a sɔrɔ eh, a ma kɛ ni eh, eh, eh, nɛnini ni siɲɛta ni eh, eh, ɲɔgɔn buruja ye ORTM ka baara a ka baara a jɔyɔrɔba de bɛ société in kɔnɔna la chaîne nationale kelen in de b'an bolo a bɛ lajɛ Mali tan ni fila bɛɛ lajɛlen na mais tellement que mɔgɔw tigɛlen don ORTM programme na tellement que mɔgɔw euh, euh, ça les dégoûte mɔgɔ si tɛ fɛ mɔgɔ si tɛ ORTM lajɛ Mali in yɛrɛ kɔnɔ yen ne tɛ fama Mali ma je pars là-bas chaque trois mois chaque six mois quelque chose comme ça mais Malien i bɛ taa Malien min fɛ k'a sigilen filɛ ko ka Mali lajɛ Mali télé lajɛ ORTM lajɛ pati aa Mali cɛkɔrɔbaw dɔrɔn cɛkɔrɔbaw dɔrɔn et puis cɛkɔrɔba jumɛn cɛkɔrɔba retraitelenbaw fana minɛ olu dɔrɔn de b'u sigi ka ORTM journal dɔrɔn kɔnɔ a banna vingt heures journal n'o tɛmɛna a banna sinon Mali jeunesse quatre-vingt-dix-neuf pour cent a si tɛ ORTM lajɛ a bɛ ORTM lajɛ sababu kelen dɔrɔn de la ni balontan bɛ tele la c'est bien an bɛɛ bɛ balontan in ka di an bɛɛ lajɛlen ye parce que o dɔrɔn de ye fɛn ɲɛnama ye peut-être maliyɛnw bolo ko ɔ ORTM b'a bɔ tele la mais n'a tɛmɛn'o ka b'o kan pa paga a banna ɛɛ euh, an ka journal an ka journal parlé 18 heures ta o 20 heures ta o ORTM mɔgɔ de b'i yɛrɛ bonya mɔgɔw k'i bonya ORTM i b'i jija an ka journal ka bɔ a wagati la sauf cas majeurs sauf les cas vraiment majeurs k'a bɛ dugu concerner ou bien eh, président ka eh, fɛn dɔ bɛ senna eh, quelque chose vraiment d'important mais pas de, de, de, de futilité k'a fɔ ko balontan ou bien ko balontan ka di ne yɛrɛ fo k'a faga j'aime trop le football mais sɔbɛ wɛrɛ bɛ dugu la ni balontan ye ni an ka mali bɛ ka mali bɛ ka jouer je suis entièrement d'accord o ye faso o ye maliko de ye o ye popularité popularité b'o la ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ kan balontan an ka équipe nationale bɛ ka jouer an ka équipe ɛɛ fitinin dɔ bɛ ka jouer stade o an ka club dɔ bɛ ka jouer o n'a ɲɔgɔnna ninnu bɛ se ka déplacer mais championnat d'Europe championnat d'Europe ou bien Angleterre eh, eh, eh, championnat mais an mago jumɛn b'o la k'a fɔ ko k'an ka journal kuturu déplacer ka bɔ yen ce qui veut dire que le Mali n'a pas de euh, on n'a pas de sérieux o b'an ka sérieux o tɛ i t'a ye diɲɛ fan si A bɛ mali bɛɛ bɛ RFI min lajɛ a delila k'a mɛn ko mali ko RFI journal déplacéra manamana dɔ kosɔn jamais comme an ka exemple ye faransi in de ye an dun ka exemple in tayɔrɔ ma ɲɛ fana dɛ parce que faransi tɛ mɔgɔ ka exemple tayɔrɔ ye donc de passage tun b'a fɛ ka min fɔ ORTM ko la bi o de ye nin ye ORTM an filɛ baara min na baara daminɛna Ça commence à aller. Ça va aller aussi, Inch'Allah. An ka to lancée kelen nin kan k'i ka kuma kelen fɔ siɲɛ bi naani k'o ka fisa i ka kuma bi naani fɔ ne banbayɔrɔ ye an ka ORTM de ye fɔlɔ pour un départ i bɛ se ka mɔgɔw labaara i bɛ se ka jamana labaara i bɛ se ka mɔgɔw hakilinataw yɛlɛma i bɛ se ka mɔgɔw sensibiliser k'u bila sira ɲumanw kan i bɛ se ka mɔgɔw la mobiliser k'u bila baara la n'u m'a dɔn k'u n'u ma siran Ala ɲɛ k'a kɛ u bɛ siran ORTM ɲɛ k'a kɛ parce que ni ORTM taara an ka yɔrɔ la n'u bɔra ko kalama yen u bɛna na lanjaba lanjaba bɛ se a barika a bɛna se yɔrɔ min na a barika ka bon o ye diɲɛ in ta ye o ye Ala ta tɛ fɔlɔ dɛ mais o ye diɲɛ in ta ye Donc ORTM bɛ se ka mɔgɔw lasiran k'u bilasira ka mɔgɔw lapapa k'u bilasira ka mɔgɔw la éveiller ka fɛn u ka bɔ ko kalama u ka bɔ fɛn kalama min bɛ sen na min bɛna kɛ wa min kɛra a possibilité bɛ ORTM de ye ORTM Office Radio Télévision du Mali n'u b'a wele tugun ko la passion du service public mais a t'o baara la pour le moment a t'o baara la a ka baara na an b'a fara ale kan de ni hakili ye k'u u bilasira dugu in bɛ jɔ dugu in a jɔsira ka ca dɛ dugu in jɔsira ka ca mais ORTM ɛɛ jɔyɔrɔ min b'i la i ka jɔyɔrɔ i b'a a bila en valeur a bila en valeur filanan o tun ye ORTM ta ye filanan o ye Mali minisiriw Mali politiciens Mali opposition fara ɛɛ euh, majorité kan tous confondus

les politiciens maliens ne m'a dɔn danga de don b'aw nɔfɛ wa ou bien mun de bɛ aw nɔfɛ n'aw dɛsɛlen don n'aw bilala position min na ko o matarafa o question in de bɛ ne bolo k'aw ɲininka maliyɛnw mun de b'aw dusukun na ka ɲɛsin dugu kuturu ma ne m'a faamu dɛ maliyɛnw bɛɛ maliyɛn bɛɛ maliyɛn bɛɛ sigilen jigi dalen don aw de kan aw tara ka bila ofisi kɔnɔ k'aw sugandi k'aw k'u ka ɲɛmɔgɔw ye k'aw ban ka don jama jigi kɔrɔ K'aw ka tila ka respecter o kan ne ma faamu quoi ne tɛ ka n bɛ ka n miiri n'a ye cogo o cogo ka taa sira o sira fɛ je n'arrive pas à comprendre vraiment mun de bɛ Mali malien politiciens na campagne dɔrɔn de la i b'u ye fan bɛɛ fɛ mais ni campagne tɛmɛna u b'u tigɛ ka bɔ population na complètement mun de kosɔn jama wa kafa wa yada wa mun de don e dun bɛ fɛ ka e bɛ girinna jamaw de ka poste o nɔfɛ i y'o sɔrɔ tiɲɛ politicien ye inconscient ye tiɲɛ don mais a inconscient fana fo kana se niveau dɔ ma k'a kɛ dɔrɔn e mago bɛ jama la wagati min na e bɛ s'u ma o wagati o de la n'o tɛmɛna dɔrɔn e b'i tigɛ ka bɔ jama la e ka dɛmɛli bɛ gɛlɛya dɛ problème min filɛ IBK da la nin ye tan bi IBK ah ne yɛrɛ m'a dɔn mɔgɔ min yɛrɛ verre noir san ka di IBK ma o y'a o yɛrɛ ye dibi yɛrɛ tɔ bɛɛ don a ɲɛkɔrɔ ka taga a fɛ je t'assure IBK pour que minisiriw ka fɔ de don dɛ minisiriw ka yɛrɛ ka fɔ de don pour que IBK ka minisiri ka IBK ye aa ko wasabi wa nabi dan don dɛ a ma fɔ k'i t'a ye mais ko kabako dan don dɛ bon nin ye e n'i baarakɛɲɔgɔnw cɛ ma ye nin ye e n'i baarakɛɲɔgɔnw cɛ ye e tɛ se ka ye kunkanko min b'e kun na o bɛ se ka taa ɲɛfɔ e ye cogo di k'e sutura e k'e dogolen to i yɛrɛ ka mɔgɔw la fɔlɔ sans parler de la population mais ninnu bɛ nalen ni population ka ci de ye ka na ka na kalifa i la ka na a lase i ma a bɛ ɲɛɲini cogo min na pour que o ka se ka ɲɛ sɔrɔ mais o tɛ ka se e yɛrɛ ka baarakɛdenw embauchelen i yɛrɛ bolo e tɛ se k'olu reçoit u tɛ se k'i ye a cɛ nin ye kabako dan ye dɛ dugu in bɛ mara nin cogo la Nin ye jamana maracogo ye nin ye jamana taabolo cogo ye e ka kan ka e ka kan ka taa vers le peuple de IBK i ka kan ka taga jama jama bɛ yɔrɔ min na e ka kan ka fɛɛrɛ ɲini ka taa o mɔgɔw de rencontrer k'a dɔn k'a fɔ min b'u kan n'i ma se o la i bɛ ORTM kelen o min lajɛ parce que journal tɛ tɛmɛ i kan il paraît i bɛ journal kelen o min lajɛ ni ORTM b'a ka baara kɛ o de y'a to ne balannen don ORTM ko in na parce que n'u y'a n'u ma se baarakɛlaw ma se ka président ye au moins ni a y'a ta ORTM ka journaliw fɛ à travers ça peut-être il peut savoir ce qui se passe mais k'a tɛ foyi kalama wa ka tila ka dɔ k'a la ka taa ala minɛ ka verre ba dɔ san k'a d'a ma verre noir dɔw a yɛrɛ t'a yɛrɛ ye o kɔnɔna la kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma donc o y'a tɔ yɛrɛ tigɛ ka bɔ jama yɛrɛ la pep bon maintenant campagne sera i bɛna bɔ sisan ka na mun de fɔ maliyɛnw ɲɛ i bɛna mun de f'u ye Tiɲɛ don département ministère fɛn fɛn filɛ nin ye a bɛɛ n'a ka départementw de don ni ko wulila u kan ka se olu de ma ka taa ɲɛfɔ olu de ye olu tɛ se ka décision ta u yɛrɛ ye u tɛ se ka foyi foyi kɛ fo e de k'a ko bɛɛ débloquer jamana yɛrɛ nin système cogo in yɛrɛ quand même ne yɛrɛ kɔni moi personnellement i bɛ ne bila nin niveau sugu la k'a fɔ ko ka baara kɛ nin condition in na moi je vais jamais le faire ni n tɛ se ka décision ta n t'a kɛ non ni n ka hɔrɔnya bɛ n permettre k'a kɛ ko n bɛ se ka n ka décision ta n yɛrɛ ye la n b'a ta hali n tɛ miiri siɲɛ fila mais k'a fɔ ko n tɛ se ka décision ta ko fo min ye n bila baara la fo n ka taa n sara o la wa o fana yeli n bolo o ye wa sabi wa nabi ye e tuma i m'i yɛrɛ da don kuma la parce que fasoko de don jamana ka jama ka ko de don i bɛ dɔgɔya o ye diyagoya ye i bɛ dɔgɔya o ye diyagoya ye IBK IBK ko tɛ a ye ala kama politisiyɛnw a ye mali hinɛ minɛ ten sa a ye mali hinɛ minɛ ten a bɛ voyage ni diɲɛ minisiriw bɛɛ ye a bɛ voyage ni diɲɛ bɛɛ ye diɲɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔw a ye o ye a bɛ mission de la mais aw bɛ taa ala kama a bɛ taa min na ye o dugu o la o n'aw taara aw t'a ye wa a t'u ka dugu ye a keleya foyi t'aw dusukun na n'i nana a i jɔ ne ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ au moins n fana ka se ka nin kɛ n bara a dusu bɛ maliyɛn politisiyɛn min na a a ka dɔgɔ dɛ a tɛ sabali ten sa a k'a dɔn k'a fɔ ko ko dɔ tuma sera a ye hinɛ an na ten a ye hinɛ maliyɛnw na ten Maliyɛn minnu bɛ ka na ka bɔ Libi don o don Maliyɛn minnu bɛ ka na ka bɔ Libi don o don ne ko a tɛ ka foyi k'aw la a tɛ ka foyi k'an na dɔ de bɛ ka fara an ka kow kan ka taga a fɛ le pays ça va pas hali sini mɔgɔw bɛ bɔda de ɲini na ka bɔ ɲɛmɔgɔw aw bɛ ka aw bɛ tila ka n'a fɔ k'a bɛ mɔgɔw wele ko ka mɔgɔw la sensibiliser k'u kana bɔ ko ka taa tunga fɛ de l'autre côté aw bɛ ka mun latigɛ k'u ka to dugu kɔnɔ u ka t'u fa bara parce que bɔli in man di mɔgɔ si ye aventure nin a nege tɛ mɔgɔ si la mais u bɛ to yen ni daluya jumɛn ye bɛɛ bɛ ka boli ka n'u ɲɛsin yɔrɔ min ma bɛɛ bɛ boli ka b'u ɲɛ baara tɛ dugu kɔnɔ et pourtant sanubɔ yɔrɔ sanubɔ sa ayi n tɛ se ka n da maga o kuma la o fana ye kuma wɛrɛ ye mais ka emploi créer dugu kɔnɔ ka créer ka jamana la minisiriw ka mobiliser ka wuli ka baara daminɛ k'a fɔ a vraiment jɔn ko ala a jɔ an ka hinɛ an ka jamana in na ten sa mun de b'a maliyɛnw politisiɲɛw dusukun na ka ɲɛsin ni min ma n'a promesi tara min ye k'a bɛ kɛ minisiri ye n'a tigi ma kɛ minisiri ye fo kirisi b'a minɛ ni conseil minisiri kɛra a m'a tɔgɔ mɛn fo kirisi b'a a dɔw minɛ ko tellement k'u pɛrɛlen don suɲɛni kama wa n'i yɛlɛla fana o b'a f'i ye fana minɛ ee i fɔra dɔw kɔ dɔw bɛ f'i kɔ i bɛ yan i bɛ yan c'est pas pour pour longtemps donc n'i bɛ se ka min kɛ o kɛ dɛ n'i tɛ dangatɔ ye nin ye dugu min mentalité ye nin ye dugu min minisiriw ka mentalité ye an bɛ se ka nin nakale cogo di an bɛ se ka nin nakale cogo di maliyɛnw an bɛ taa ko min ka taa ja min ibeka ne tɛ ibeka bon ibeka ka koɲa ne t'a dɔn ne yɛrɛ bɛ n da maga a la ka taa sansi min fɛ quoi parce que en réalité a ye mɔgɔw déçoit quoi a ye mɔgɔw déçoit a ye mɔgɔw déçoit au moins i tun ka kelen fɔ i tun ka kelen fɔ k'i bolo ɲɛsinnen don nin yɔrɔ in ma k'a fɔ ko aa alhamdulila jɔn ko ala a ye nin yɔrɔ in a ye nin kɛ a ye nin kɛ a y'a fɔ a y'a kɛ ka se a dan na a tɛ yen wɛri min sanna ka d'a ma o y'o tunu a la pepu bon mɔgɔw b'a la de ko k'a ko k'a bila maintenant a bɛ bila a bɛ bila parce que ibeka yɛrɛ b'a dɔn k'a dɛsɛra o il a été loyal u y'a min fɔ ko mɔgɔ min don k'a tɛ ko fisiriwale tɛ effectivement a ma fisiriwaleya kɛ dɛ parce que a ye bɛ minnu dɔn yan'u ka yɛlɛ a y'olu de gɛrɛ a la ka kɛ cercle fermé ye m'a faamu o bɔlen kɔ a la a fɔra k'u ye sonyani kɛ n'a fɔra ko min ye sonyani kɛ a b'o bɔ o département na ka t'o sɔri département wɛrɛ la y'a dɔn ni loyal ko tɛ fila ye o ye kelen ye dɛ donc k'u lamunumunu cercle kɔnɔna la u tɛ taa u tɛ bila u tɛ don kaso la u tɛ foyi ni kuma cayara i nɔfɛ nin département na dɔrɔn bon n b'i bɔ yen n b'i bila yan fɛ o de kɛra IBK ka gouvernance yɛrɛ cogoya nin bɛɛ ye c'est-à-dire mɔgɔ tɛ minɛ ATT o nana o ko k'ale tɛ dutigi malo IBK o fana ko ayiwa ko ale taara o de kama ko il est vraiment loyal hein, ko a tɛ n'a n'i donna ɲɔgɔn na n'a y'i dɔn dɔrɔn a ka ɲi kojugu a bolo ka ɲi a mɔgɔ a t'i labila donc sisan an y'o ka camanba y'a ka gouvernement na ni min ne kɛwulen nɔfɛ nin côté in na dɔrɔn a bɛ munumunu k'i bɔ yen k'i bila ka taa yan fɛ u ka dɔ fara i ka garadi kan ou bien ka i hakili mɔgɔw hakili bɔ i kɔ tugun dugu min na mɔgɔ tɛ minɛ e min nana ko l'année de la corruption i ye san jumɛn décrété o la o sonyani juguyara n'a san tɔ bɛɛ ye parce que vɛri in sanna y'o san ne hakili la eh, masa aramani c'est-à-dire n bɛ yɛlɛ la mais n dusu kasilen walahi ala n dusu kasilen ça me fait mal ça me fait mal donc IBK a y'o munumunu saalo de kɛ n'a ka mɔgɔw ye a bɛ minnu dɔn mɔgɔ wɛrɛ tɛ don donc il a, il a qualifié tout le monde maintenant comme égoïste Ni mɔgɔ min bɔra i bɛ fɛ ka na conseil d'a ma i bɛ fɛ ka n'a bilasira jamanajɔ ye jama de jama jɔ c'est-à-dire bɛɛ bɛ jamana jɔ jamanajɔ fatɔ ni nakalakatɔ ni nafigi ni fana ni zon ni fɛn nin bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan i bɛ ko jamana ka jɔ tiɲɛ kan tiɲɛ don fɛn bɛɛ bɛ jɔ tiɲɛ kan fɔ jamana jamana bɛ jɔ intérêt de kan ton intérêt le pays jamana kuturu ka intérêt bɛ min na jamana bɛ jɔ o de kan o de y'a to jamana même n'a bɛ jɔ mɔgɔ faga de kan ko jamana ka taa ɲɛ u b'i faga n'a fɔra ko jamana bɛ jɔ eh, dɔ de ba ka saraka kan ou bien dɔ de fa ka saraka kan o tigi o tigi fa bɛ taa dɛ donc jamana tɛ jɔ tiɲɛ kan tiɲɛ kɔni bɛ fɔ tiɲɛ bɛ fɔ an b'o an bɛ jeunes jeunes bɛ o kɛlɛw de la bi bi in na an bɛ kɛlɛ min na bi bi in na tiɲɛ de bɛ fɔ baara yɔrɔw ka latilen min kan ka don min da fɛ o ka don yen excusez moi min kan ka don min da fɛ o ka don yen Mais min ye ka jamana décision ta parce que bi bi na jamana t'an bolo dɛ jamana t'an bolo Mali in kɔni tɔgɔ de b'a la bi bi na sinon rien ne marche a kɔni n'i bɔra dɔrɔn i ye kuma fɔ dɔrɔn nin bɛ n contre la nin tɛ n fɛ nin bɛ n don ta nin bɛ n bɔ ta alors que mɔgɔ minnu bɛ ka i laadi i bɛ ka mɔgɔw bɛ ka fɛ mɔgɔ bi e ka hɛrɛ y'an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ de ye walayi avion san tɛ ɛɛ k'i ka so la réparer o tɛ mais i ka hɛrɛ e y'an ka jamana e y'an ka masakɛ de ye a ka d'an ye i ka bɔ k'an na kuma ɲɔgɔnya depuis i yɛlɛla kuluba fo ka na se bi ma an m'a dɔn min kɔni bɛ sen na min bɛna na kɛ nord ko kɔni ne tɛ se ka n da yɛrɛ maga o kuma la fɔlɔ parce que ça va pas là an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bi a man ɲi cogoyaw man ɲi donc faransi b'a sago de la faransi b'a ka porte de la mais faransi ma na anw dɛsɛ k'an ka dɛsɛ ko k'an ka jiko ɲɛnabɔ an yɛrɛ ye faransi ma na ko soso min bɛ ka anw kin hali sini ko an kana wuli k'an yɛrɛ dɛmɛ o sosow ka an kinni dabila an bannen de don baara ma ɲɛmɔgɔ ko de bɛ mali la sa y'a kunkolo de ni sa kun tigɛra kaban o y'a ko bannen de ye mali b'a ɲɛmɔgɔw de bolo a ye bɔ a ka sira ɲuman yira mɔgɔw la a ye exemple di mɔgɔw ma mɔgɔw k'aw suit a ye lɛtiri nin a ye loi appliquer tant que ni mali loi ma appliquer mali tɛ kɛ foyi ye a bɛ san joli bɔ bi an m'a m'an tulo la k'a fɔ ko karisa minɛna sonyani na a bɛ 40 ans bɔ ko karisa minɛna sonyani na karisa minɛna ka pendu karisa a été condamné à mort ɛ eh, o de bɛ mɔgɔ lasiran sonyani ɲɛ n'o tɛ dugu min na o n b'a kɛ wa n t'a kɛ si tu es conscient vraiment donc ɲɛmɔgɔ ko o de bɛ mali la ka ɲɛmɔgɔ ladiriya k'a latilen an mago b'o mɔgɔw de la mali in kɔnɔna la bibi in na donc hali rasta a bɛ kuma min na nin ye tan a kelen tɛ se mali in jɔli tɛ mali in dingɛ senna a mɛnna dɛ depuis moro minɛna mali bɛ ka jigin dans l'enfer fo bi ɲɛmɔgɔ ɲuman kelen ma na mali in kɔnɔ min nana ni musa tarawele kɔni aa musa tarawele alahu akbar wala kwati aa maliyɛnw ye maliyɛnw sɛgɛn dɛ nin bɛɛ y'i ka i ye yiri da hadamaden k'i ye yiri i y'a da don min na yɔrɔ i t'a nafa dun o don dɛ bon i ka yiri de mɔlen filɛ musa tarawele o denw de filɛ an dala nin ye bi o denmisɛnninw de filɛ an da la bi maliyɛnw sigilen bɛ olu de ka yelen kɔrɔ bi kafiri mafiriw n'u wulila ko silamɛw a kana diɲɛlatigɛ ni silamɛya in a kana u don ɲɔgɔn na dɛ a kana a kana u ɲagami ɲɔgɔn na silamɛ tɛ mɔgɔ ka fɛn suɲɛ silamɛ ye maa ladiri de ye silamɛ mɔgɔ tilennen de ye mais a bɛ ka jama faga population population kuturu dugu kuturu diɲɛ bɛɛ bɛ ka boli ka bɔ mali in kɔnɔ mun na parce que ɲɛmɔgɔw ka dun kojugu loi sariya tɛ jamana kɔnɔ ɛ cɛ a ye sabali sa a ye sabali ten a ka hakili sɔrɔ k'a fɔ ko vraiment mɔgɔw a bɛ ka mɔgɔw a bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ aw de kosɔn mɔgɔw bɛ ka taa sa ji kan aw de kosɔn mɔgɔw bɛ ka taa sa cɛncɛn kan aw de kosɔn anw bɛ tunga in fɛ yan an tɛ se ka segin on n'a pas le courage a courage yɛrɛ a n'a courage banna n'i taara i bɛna faamuya k'a fɔ ko min don a ye politiki kɛ min bɛ mɔgɔw lato u bara bɛɛ ka ɲi i fa bara de a bɛ tɛ f'i ma yɔrɔ min na ko dunan wallahi tu es, tu, tu es fier ka boli ka taa o yɔrɔw de la hali an filɛ yɔrɔ min na nin ye tan bi ala k'an kisi ni ala ye ka wele sera an ma hali an su an t'a fɛ a ka don an filɛ yɔrɔ min na nin ye tan donc ni n ko n bɛ kuma vraiment n dusukun n dusukun n dusukun n dusukun bɛ ka a bɛ ka a bɛ a bɛ n dimi maliko in na maliko in na wallahi ɲɛmɔgɔ rasta i ni jama an ka jɛ a ka fara ɲɔgɔn kan la jeunesse an kana décourager a kana décourager a ye ɲɔgɔn minɛ a ye ɲɔgɔn minɛ minnu bɛ maliko la olu ka caman olu k'u jija maliko in na mais minnu bɛ yɛrɛ ko la ayiwa a fɔra aw ye k'a k'a dabila nin tɛ foyi ɲɛ mɔgɔ ye an kuntigi mahamadu sallallahu alaihi wasallam bɛɛ ma k'a fɛ bɛɛ tɛ k'a fɛ bɛɛ ma k'a fɛ hali ala min yɛrɛ y'an bɛɛ da bɛɛ ma kɛ ala fɛ bɛɛ tɛ ala fɛ donc rasta ko a bɛ yɔrɔ min na ne tɛ CDR ye dɛ tuma bɛɛ ni n bɔra n b'a fɔ ne tɛ CDR la n tɛ CDR ye n tɛ n tɛ ɛɛ ɛɛ ɛɛ parti foyi la mais min ye min ye o y'o ye dɛ Rasta a b'a a bɛ u bɛɛ ni tiɲɛ cɛ bi bi in na a bɛ k'a fɔ de k'a fɔ ka jamana la ka ka jamana hakili dayɛlɛ k'an na hakiliw bilasira k'a jira diɲɛ na k'a fɔ ko an ma da ɲani kama mali ma da ɲani kama mali ma da ɲani kama mais an ka ɲɛmɔgɔw de bɛ k'an kɛ ɲanibagatɔw ye an ni ɲani de ka kan ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔ ko de b'an na fo fagali yɔrɔ de ka jɔ mali la pandili yɔrɔ ou bien k'i da k'i kantigɛ pour que maliyɛn ka maliyɛn ka papaliya o ça c'est à la seconde rigueur o de ye IBK lase palais la bi kuluba rigueur min tun b'a la à l'époque n'a ye tabali gosi o de don mais a yɛlɛnna u ye verre san ka d'a ma lunette u y'a don a ɲɛ la dɔrɔn a banna a ko bon ayiwa inshallah Inshallah daminɛna donc vraiment o de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye bi ah, encore une fois vive la révolution an bɛ yan an tɛ segin an tɛ ɲinɛ an t'a dabila an bɛ taa de nin ko in n'an taara an bɛ se mais a ka daminɛ yɔrɔ dɔ la a ka daminɛ yɔrɔ dɔ la an ka mobiliser an ka mobiliser et puis Bechir Jara n'i ka fɛn dɔ ye k'a fɔ k'i bɛ fɛ ko k'i sen bɔ video kɛ la eh, si ɲɛna fatuma tɛ datuma ye kana fɔ k'i bɛ décourager nin wagati in na min b'i ka nin kun cɛ bɔ i k'a fɔ i ka kumaw basigilen ne bɛ i ka initiative camanw bɛ yen a bɛ a bɛ hakili ɲumanw di mɔgɔw ma donc étant rassembleur ɛɛ i bɛ i kana kana décourager i ka video kɛ ne yɛrɛ tɛ video kɛ ka caya mais de temps en temps kelen kelenninw na min bɛ n ka nin kun cɛ n bɛ bɔ n b'a yira maliyɛnw na vraiment c'est l'union qui fait la force e hakilinata ni ne ta ani eh, amara baciliw ani malika yɛrɛ yɛrɛ la dernière fois n ɲinana k'a tɔgɔ mentionner n ka mɔgɔ suitaw fɛ vraiment a bɛ a bɛ wulibali don dɛ a bɛ a bɛ tiɲɛ kan a bɛ tiɲɛ kan a bɛ ka min fɔ maliyɛnw ye ka maliyɛnw la jeunesse la mobiliser u ka wuli k'a bɔ u k'a bɔ u kun na k'a fɔ ko olu u ma da nin kama u ma da nin kama vraiment baara an ka baara de kɛ seul le travail libère l'homme an ka baara de kɛ jeunesse an ka baara de kɛ an bɛ ka baara min kɛ à l'extérieur walahi n'an y'a kɛ mali in kɔnɔ an bɛ tɛmɛ diɲɛ bɛɛ la Avec l'appui de nos autorités, olu de ka tugu an nɔfɛ fana, olu k'an accompagner, u kana ka u kana sigi contre nous, mais u ka sigi pour nous. O de y'an ka laɲini yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ. An ka ministres ka to yen, u bɛ yen anw de kama. Ni degun min b'an na an ka se u ma. Mais n'a fɔra bi bi in na ko hali tagama yɔrɔ i t'a sɔrɔ Bamakɔ. n'u ma wuli ka gazi ci la alors que polisiw aw bɔra siviliw de la aw bɔra anw de la a bɛ ka mugu ci aw fa n'aw baw de la u bɛ ka bɔ k'aw kelenw de supporter donc a ye mɔgɔw la mobiliser a ye mɔgɔw la sensibiliser u tɛ ka bɔ la fana u tɛ ka taa casser la u tɛ ka taa yɔrɔ ci la i b'a fɔ musa tarawele ka wagati mais u bɛ ka bɔ bi ka marcher pacifiquement donc vraiment o de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye bi ah, d'accord donc aw salam aleykum ah, an na ɲɔgɔn sɔrɔ o la siɲɛ wɛrɛ merci allez ciao